Agus anois ar an líne tá príomhláithreoir chainéal Cúla 4 Niamh Ní Chróinín. A Niamh, fáilte ar ais go dtí an clár. Go raibh míle maith agat, tá sé iontach a bheith ag labhairt leat arís. Ok, rinne mé agallamh raidió leat roinnt blianta ó shin a Niamh nuair a bhí tú ag obair mar bhainisteoir le Raidió Rí-Rá agus ar ndóigh tá deá-scéal le déanaí maidir le bunú Cúla 4 mar chainéal. Sula labhraíonn muid beagáinín faoin scéal iontacha maidir le bunú Cúla Ceathair, Niamh ar mhiste leat achoimre nó cur síos beag a thabhairt dár n-éisteoirí raidió inniu ar dtús faoi do chúlra, le do thoil? Yeah, so tógadh mé i bPort Mearnóg, i mBleá Cliath, agus tógadh mé le Gaeilge agus le Béarla sa bhaile so sí an Ghaeilge an an chéad theanga a bhí agam ach bhí Béarla agus Gaeilge bhí an dá theanga againn sa bhaile ón tús. Ansin d'fhreastail mé ar Scoil an Duinnínigh i Sord agus is dócha gur thit mé i ngrá leis an teanga nuair a bhí mé sa bhunscoil ansin. Chuaigh mé go Pobalscoil Phort Mearnóg ansin don mheánscoil agus ansin, Chuaigh mé ar aghaidh go Coláiste na Tríonóide agus rinne mé staidéar ar an nGaeilge agus ar an tsocheolaíocht ansin. Agus nuair a bhí mé sa choláiste, rinne mé go leor cairde le Gaeilge agus thuig mé go raibh féidearthacht agus deiseanna ann dhom mo shaol a chaitheamh trí Ghaeilge agus sin a bhí uaim. Ansin tar éis, is dócha nuair a bhí mé san ollscoil, fuair mé go leor taithí leis an meán. Thosaigh mé ag déanamh roinnt cláracha raidió le Raidió Rí-Rá agus ansin tar éis na hollscoile fuair mé job lánaimseartha le le Raidió Rí-Rá ach ag an am céanna bhí mé ag déanamh cláracha raidió do Spin 1038 agus 98FM agus bhí ag déanamh roinnt oibre do Raidió na Gaeltachta freisin um agus ansin fuair mé deis a bheith mar mholtóir ar chlár TG4 Junior Eurovision, tá mé fós ag déanamh sin inniu agus ansin thart ar bliain go leith ó shin um chuir mé isteach ar an job mar láithreoir le Cúla 4 agus tá mé ag obair ansin ó shin. Sin go hiontach ok agus mar is eol do na Gaeilgeoirí seoladh Cúla Ceathair níos luaithe an mhí seo. Is ceist mhór í seo, a Niamh, ach an féidir leat insint dom faoin bpróiseas maidir le bunú Cúla Ceathair agus an bhaint a bhí agus a bhfuil agat leis ón tús? Yeah, so is dócha go bhfuil mé ag obair le Cúla Ceathair le bliain go leith anuas agus fostaíodh mé le bheith mar láithreoir ar an gcainéal agus sin atá ar siúl agam faoi láthair ach sular thosaigh mé ag obair le Cúla Ceathair agus TG4 bhí bhí Cúla Ceathair mar stáisiún lánaimseartha Gaeilge, bhí sé mar fhís agus mar bhrionglóid ag go leor daoine agus bhí go leor daoine anseo ag obair go dian ar sin le le píosa fada anuas ach is dócha thart ar bliain ó shin Deimhníodh an maoiniú go hoifigiúil agus ó shin ar aghaidh bhí gach duine anseo an-ghnóthach ag obair i dtreo an stáisiúin le cinntiú go raibh gach rud réidh le dul ar an aer ar an 8ú lá Meán Fómhair. So labhairt ar dhaoine atá ag obair ar an taobh teicniúil le cinntiú go you know go bhfuil an an stáisiún ag feidhmiú i gceart, go bhfuil na cláracha ag feidhmiú i gceart, daoine ag obair anseo ar graificí, léiritheoirí. scríbhneoirí, taighdeoirí, go leor comhlachtaí léiriúcháin atá ag obair ar chláracha nua le cinntiú go raibh siad réidh in am agus ag obair ar chláracha nua amach anseo a bheas réidh amach anseo. So yeah, tá foireann iontach againn agus obair foirne a bhí ann le cinntiú go raibh gach rud réidh le dul in am don seoladh i mbliana. Agus tá Cúla4 mar chuid de ghrúpa TG4, nach bhfuil? Sin é, yeah. So, ón tús bhí cláracha Gaeilge do pháistí ar TG4, ach ní raibh ann ach cúpla uair a chloig ar maidin agus cúpla uair a chloig um thráthnóna agus, you know, bhí tuiscint ann agus chreid go leor daoine go láidir go raibh sé riachtanach agus chomh tábhachtach go mbeadh cainéal do dhaoine óga le hábhar agus cláracha as Gaeilge a bhí ar fáil ó mhaidin go hoíche agus sin atá ann faoi láthair. Tá Cúla4 ag tosú anois ag a sé a chlog ar maidin agus ag leanúint ar aghaidh go dtí a hocht a chlog istoíche. So anois nuair atá tú ag obair le Cúla4 tá tú lonnaithe i gConamara i mBaile na hAbhann, an bhfuil? Yes so yeah tá oifigí Cúla4 yeah mar chuid d'oifigí TG4 atá i mBaile na hAbhann i gConamara sin é yeah. Tá súil agam gur thaitníonn an bhogadh leat ó Bhaile Átha Cliath go Conamara, an dtaitníonn? Yeah tá mé ana-shásta anseo caithfidh mé a rá, bhí mé mar a luaigh mé tógadh mé i bPort Mearnóg agus bhí mé ansin le blianta fada agus ansin chaith mé cúpla bliain i nDroim Conrach. agus ansin nuair a fuair mé an jab seo bhog mé go Conamara ach áit álainn den tír, daoine áille anseo, cuireadh fáilte mhór romham agus yeah tá mé tá mé an-shásta anseo. Ok, an mbíonn aon Bhéarla le chloisteáil ar an, ar Cúla4 Niamh nó an mbíonn an chainéal ag craoladh go hiomlán as Gaeilge? So tá Cúla4 ag craoladh go hiomlán as Gaeilge agus sin mar a bheas i gcónaí. Um, na cláracha ar fad na cartúin nó cláracha drámaíochta nó seó cluichí nó pé rud atá ann is, is trí Gaeilge ar fad atá siad yeah. Is dea-scéal é seo, ceapaimse you know, agus uh, go bhfuil an stáisiún go ginearálta ag craoladh chomh fada is atá sibh ag craoladh i rith an lae you know. ok An féidir leat beagáinín a insint dom faoi na cláir ar an stáisiún a Niamh agus an obair a dhéanann tú go pearsanta leis an stáisiún? Yes so tá neart cláracha nua théis tosú ónar thosaigh an cainéal ag craoladh go lánaimseartha. Tá seó cluichí nua, dhá cheann de sin amach, Uiscenauts agus Anfa agus go leor Daltaí bunscoile agus scoileanna timpeall na tíre a bhí páirteach ann so tá siad sin ar fheabhas. Tá clár eile M'Ainm Mo Scéal atá ag díriú ar an brí agus an scéal taobh thiar de ainmneacha áirithe agus an ceangal atá ag páistí áirithe leis an ainm atá acu nó an t-ainm a roghnaíodh dóibh. Agus rud mór atá againn ná go bhfuil seirbhís nuachta Gaeilge againn anois do dhaoine óga, Nuacht Cúla 4, agus tá sé sin ag craoladh Máirt go hAoine ag leathuair théis a haon agus tá an bheirt láithreoir atá ag obair ar Nuacht Cúla 4, Aisling agus. Seán, Tá siad ag clúdú scéalta idirnáisiúnta, náisiúnta agus áitiúla ach ag clúdú na scéalta sin ar bhealach atá oiriúnach agus intuigthe do dhaoine óga. So sin ar siúl Máirt go hAoine ag leathuair théis a haon ach le feiceáil arís ag leathuair théis a cúig nó is féidir féachaint siar air ar an seinnteoir atá againn ag cúla ceathair ponc com. Mé fhéin tá mé ag obair ar láithreachais cúla ceathair so bím le feiceáil idir na cláracha i mo stiúideo fhéin agus tá beirt eile atá ag déanamh an rud céanna liom so Seosamh Mac Seoin a bhéas ar le feiceáil ar an aer óna 6 ar maidin, Síle a bhéas ann óna 9 agus ansin tagaim isteach idir a trí agus a hocht agus beidh mé fhéin ar an aer maidin Shathairn agus Domhnaigh freisin. Sin go hiontach. Cé chomh fada is a leanann an clár nuachta ar aghaidh? Is sórt clár gearr é, an bhfuil? Yeah, so is sé nóiméad sa lá atá ann, so sé nóiméad Máirt, Céadaoin, Déardaoin agus Aoine agus tá cúpla scéal clúdaithe in gach bulletin is dócha, ag brath ar an lá. Um ach mar a luaigh mé ar fáil ag leathuair théis a haon ar théann sé téann sé amach ar an aer den chéad uair ag leathuair théis a haon ach le feiceáil arís ag leathuair théis a cúig nó le fáil ar ar an seinnteoir um níos déanaí sa lá ansin um agus ansin you know, tá a fhios agam go mbeidh múinteoirí ag úsáid Nuacht Cúla 4 sa seomra ranga go minic, so beidh múinteoirí nó éinne má tá tú ag iarraidh féachaint siar air beidh sé ar fáil ag cúla 4.com chomh maith. I slí amháin, tá sé tábhachtach go bhfuil roinnt eolas ag páistí ar cúrsaí nuachta, you know. Bhuel, nuair nach bhfuil siad ró óg ar aon nós. Ok, Niamh, beidh mé ag caint leat, beidh mé ag caint leat ar raidió arís ní i bhfad uainn, tá súil agam. Idir an dá linn, an bhfuil aon teachtaireacht sa bhreis ar mhaith leat a thabhairt amach dár n-éisteoirí ar an raidió inniu, idir pháistí agus daoine fásta, faoi Chúla Ceathair thar na míonna nó an bhliain atá amach romhainn? Bhuel is dócha, bunaíodh an cainéal do dhaoine óga na tíre agus is leo an cainéal seo agus tá muid you know ag iarraidh go mbeidh siadsan le feiceáil ar an gcainéal agus tá muid ag iarraidh you know go mbeidh cláracha a thaitníonn leo le feiceáil ar an gcainéal agus rinne muid go leor taighde um, sular seoladh an cainéal agus fuaireamar amach céard a bhí ag teastáil ó dhaoine óga timpeall na tíre ach bhí muid i gcónaí sásta aiseolas a fháil ach tá rud éigin ann na cláracha nua ar fad atá againn agus na cláracha nua atá ag teacht sna míonna amach romhainn tá rud éigin ann do gach duine so just molaim do gach duine é a chur ar siúl féachaint air taitneamh a bhaint as agus ansin is féidir féachaint ar na cláracha ar fad is fearr leat ag cúla4.com chomh maith. Ó agus em just sula n-imíonn tú eh eh cá bhfuil sé le feiceáil ar an teilifís like eh cad iad na huimhreacha a ar ar an teilifís is féidir leat like ar ar ar s- ar Virgin agus a leithéid? Yeah, cinnte. So tá sé ar fáil ar Saorview, ar Sky agus um, Cé na cinn eile? Virgin Media freisin. So, ó dheas ar Virgin Media 602, Sky 624, Saorview 18, tá sé ar Eir freisin agus dar ndóigh ansin Cúla 4 ponc com agus ó thuaidh ansin tá sé ar fáil ag Cúla 4 ponc com agus ar Sky 624 chomh maith. Tá's agam go leor uimhreacha ansin ach má théann tú go aon leathanach atá ag Cúla 4 ar na meáin shóisialta feicfidh tú léarscáil beag leis na huimhreacha ar fad agus ansin beidh tú in ann teacht orainn go héasca.